ku Mitundu kumenekutu nde kuti ndi ku Lilongwe makamaka pa Mitundu Police Station. Pamenepopo pamangidwa nyumba zamakono za anthu amene amagwira ntchito ku polisi, ma police officers pamenepopo. Ndetu kunali chimwambo kumeneko chokazilandiratu ndithudi nyumba zimenezo. Nde Mukhito ndi amene wakazilandila zimenezo okaziperekayo kukhala chimwemwe chipungu sorry ngati pakuveka ndati ziphaliwali pa background po anyways nthawi ya mvula ino komano bwanji tifotokoze bwinobwino 'cause nkhani iyi yabweresanso ka debate so akunena kuti iyayi nyumba izi anamanga ndi Lazarus Chakwera ayi nyumbazi akuzimanga ndi a dpp ee inu basi ndale ndale always komano tifotokoze motere kunena kuti Ku mitundu makamaka pa Mitundu Police Station pakhala pakumangidwa nyumba zina zamakono zoti anzathu amene amagwira ntchito pamenepo ngati apolisi athu azithatu ndithudi kumakhalamo mu nyumba zimenezozo. Ndiyeno pakanali pano pamalizika nyumba zokwana sikisi. Nyumba zimenezozo ndi zimeneno zimaperekedwa tsopano kuchoka ku unduna woyang'anira za malo komanso ndekuti nyumba. Eya, kumene kuli a Chimwemwe Chipungu kupitano tsopano m'manja mwa a ku unduna woyang'anira za chitetezo m'dziko, a polisi, nde kutino tikukambatu za a Peter Mukhito. Kumeneko ko chomwe chinachitika nchonotino nyumbazo azipangadi handover ndipono poyankhula a Chimwemwe Chipungu amanena kutino, Zinali zovuta kunena kuti nyumba zimenezi tizimange, tizimalizitse chifukwa zinakumananso ndi zophinja zosiyanasiyana. Mukudziwa kale, zachuma zilowererepo, chani, koma tayesetsabe kunena kuti nyumbazi tizimalize and zatha nyumba zimenezi 6 ready to be used. Tsopano zachoka m'manja mwathu, zikatere zili m'manja mwa awo a ku unduna oyang'anira zachitetezo m'dziko muno. Ndiye kutino awa pozilandilaso a Mukhito akunena kuti apatu nyumbazi tazilandila zili bwino kwambiri pamenepapa tionesese zonena kuti nyumbazi zisamalike ndiye kuti tiyikabe kandondomeko kaya ndi timalamulo kaya ndi timadongosolo tonena kutino anthu amene akukhala mnyumba zimenezi za apolisiwa azizisamala E, kutengera kunena kutitu akhoza kukhala kuti ndiwo amene akhalamo lero, mawa mwina apangidwa transfer apita kwina enanso azafunika azakhalemo m'menemo amene akubwera. Ndiye kuti nyumba zikuyenera zizisamalika kuti mwina mwake zikhale kwa nthawi ndithu. Anyways ma guy, ndadusako kumenekuku makamaka cha ku Mitundu pa police station imeneyi, nadzaonadi ma foundation mene ankaikidwa, e, I think inali kaya ndi last year ngati, yeah last year if not last of last year, Zinali zija zopasa chidwi kwambiri ma guy. Honestly zinali zopasa chidwi kwambiri kuona kuti no ah ma guy seems like apapa nde akuwerengeredwadi. Chifukwa komatu ukamaona nyumba zomwe zilipo za apolisi pa police station fa nde ndi m'mbali m'mbali mwa msewutu mweni mweni pafupi nde kuti no sipata sipotalikana ndi manda ndi ndekuti sipotalikilananso nde kuti ndi pa trading peni peni no pa msika peni peni pa mitundu sipotalikilana kwambiri m'mbali m'mbali mwa msewu nde kumati ukuyang'ana kuti ah nyumba zomwe zilipo apapazi eti Inde anthu akukhalamo koma kumati ah anthuwatu penapakenso sitimawalemekeza timafunika zoti pafunikira kuti no anthu akhale ndi nyumba zoti no akamanena kuti no ndi ndimapereka chitetezo m'dziko munomu ifenso ndiye kuti timanyadiranso kuona ndi mmene tikutani tikuwapangira tikuwapatsira ma services chifukwa ifenso timayenera tiwapatse iwo atipatse ma services ifenso tikuyenera tiwapatse ma services so no tino tikuwathokoza kuti no ah zikomo kwambiri chifukwa choti no mutithandiza kutipangira kuti dziko lino likhale lotetezeka ifenso nde tikuthokozani motere ngati nzika ngati dziko kuwamangirako at least nyumba zabwino ali ndi mabanja ali ndi mafamily koma ntadzaona no nyumba zomwe zimamangidwako zina zinali i think zinali mu window level nthawi imeneyo zina zilezi zopasa chidwi kuti apa ndiye zikuyenda bwino i think this is beautiful to look kuona kuti no pa polisi papa kuona kuti payamba kudzadza nyumba now Nyumbazo ndi 8. Mukunena kuti pamenepopo pali ma police officers 8 okha? Nyumbazo kodi ndekuti amene akuyenera akhale ndi nyumba zamakono ndi a police 8 okha? Tikhoza kunena kuti no police ya mitundu si police ndekuti yaing'ono yoperewera. Fa nde ikupanga cover konseko ku kumitunduko mwina kuli tima police tina tating'ono komano police yaikulu kwambiri ndekuti nditi? Ndi imeneyi kumeneko kumitunduko. Nde kuti pakuyenera kukhala ma police officers ochulukirapo. fa deralonso ndiye likupezeka likungokulira kulirabe fa anthu akukhamukira kumeneko amakhuthukira kumeneko anthu aku Lilongwe ena akukamanga side ya kumeneko sizoona kuti no tsopano kumene kujaku pamene chiwerengero cha anthu chikukula apolisinso ndiye kuti akuyenera akhale ochuluka tisaiwale paja amanena kuti pazikhala ma ratio abwino kuti no pa gulu la anthu otere pakuyenera pazikhala wapolisi wotere anyways ndikufuna kunena chani Ndufuna kunena kuti kodi no nyumba 8 zimenezi ndi zokwanira ndi a police amene ali pamenepo? Akhoza kukhalapo mwina a police ochulukirapo. Nyum osati 8 koma 6 sorry. Nyumba 6 zimenezizi ndiye kuti sikugwira. Siku balance yayi. Mumaziwa pa police paja pakhale ma CID pakhale ndani ndani. Si sikugwira olo ndi pang'ono pomwe. Nde akunena kuti yayi. Plan yo ndiyonena kuti pamenepo pakuyenera pamangidwe nyumba zokwana 18. Mhm. Nyumba zake ndi 18 nde apapa amangapo nyumbano 6 kutanthauza zonena kuti patsala nyumba 12 zimene zikuyenera zimangidwe. Enditu ili ndi gawo limodzitu la aah ka project kamene kakomanga nyumba za apolisi zimeneno nde kuti madera osiyanasiyana mu dziko muno atawerengetsa bwinobwino kufunikira kumangidwe nyumba zokwana 10,000. kutino apolisi athu mwina mwake asamalike kweti osati wapolisi nde kuti azikakhalanso ku lendi kwina kwake ena chani kuvutikanso kumene kuja a landlord amuthamangitse apo zosakhala bwino komano akhale nde kuti ndi nyumba zawo zomwe zingathe mwina mwake kumawathandiziranso kuti asamalire kudandaula kuti eh Mwezi ukutha nde ndipanga bwanji? Ndikalipirenso chani? Nde akunena kuti pamenepa pa Mitundu Police Station pakhala pakumangidwa nyumba 18, apa ndekuti patsala nyumba 12 zimene zikuyenera zimangidwe. Alright, ndabweretsa nkhaniyi pa zifukwa zotani? Ndabweretsa nkhaniyi pa zifukwa zonena kuti kukangananunso pano anthunonso pano akukanganatu makamakatu pa tsamba la mchezo la Facebook tu, m'ma comments ali yayi! nyumba imene itu iyi ndiyonena kuti tu eh, nyumba zimenezi zija anamanga ndi, ndi Lazarus Chakwera Eh, amene uja anali, anali mashini amene uja Z- zitukuko zimenezizi ndi zimene no boma la mcp linapanga tikamati boma lija linali loti limadziwa zimene likupanga timatan timatanthauza zimenezizi enanso akunena kuti iyayi zimenezi simukuona amene akuzimaliza ndi a dpp chani chani ena kuti iyayi Inu a dpp musakhale pansi ndikumanena kuti nyumbazi basi ino ndiye kuti ndi za dpp. Zonsetu ndi misonkho ya amalawi tu nyumba zimenezizi palibe boma limene lapanga kuti palibe chipani chimene chapanga nyumba chamanga nyumba zimenezi ndi ndalama zathu zimene zatani zamanga nyumba zimenezi misonkho yathu ndi imene yamanga nyumba zimenezi. nde osakhalano panopa zipumi bii bii bii muzinena kuti no nyumba izi ndi za mcp ai nyumba izi ndi za dpp mudziwe zoti nyumba zimenezizi ndi za ifeyo amalawi amene tinamanga ndithu ndi ndalama zathu zochoka ndekuti no mmisonkho yathu anyways tinene chonchi kodi no nyumbazo anaziyamba ndi a mcp kenako nkuzisiya malinga ndi kuno kuti ulamuliro unali utasintha a dpp nkuzazitenga nkuzimalizitsa Whatever the case is, kaya anamanga ni ndani, chimene tikudziwa ife kapena kaya anamanga ndi Amalawi, misonkho ya Amalawi, chomwe tikudziwa ife n'chonena kuti apapa ndiye kuti boma, eti eti, bomatu as in a whole eti, osatengera kuti kaya ndi a mcp kaya ndi a dpp koma boma la Malawi lachita bwino kuwathandiza apolisi athu. Chimene tikuyenera tiziyang'ana kwambiri ndi chimenecho. pake mungakumbukire timanena kuti ine sinimajira atu dpp sinimajira kapena kuti mutiyika mcp kapena chani ine nimajira malawi wabwino mwaioneti i think ngati no nyumba ikungotha kwa nyumba izizi this is a sign yonena kuti no ndiye kuti boma lathu i think we have done well tachita bwino ngati boma and uyu womaliza koma comments amene makambo makambo pali gulu lina likuyima motel lina likuyima dp lina likuyima mcp lina kuti ayi misonkho yathu iyi, I think gulu limenelo ndi limene ine ndikuyima nalo. Nyumba zimenezizi zamangidwa ndi misonkho yathu. Tikamanena kuti no, tikupereka misonkho ndiye ndikumaona no misonkho ija ikugwiritsidwa ntchito, zimafunika zizikhala motere. Chifukwa ine zimapanga motivate kuona kuti ah, misonkho ija kodi mpakana takamangira nyumba izi? Ah, ndeti zili bwino kwambiri. Fo at the end of the day ndi ma properties of the government mwaona ndi nyumba za boma sizoti ndi nyumba zonena kutitu zimakhala za anthu amene azikakhalamowo like kuti amazipanga own noo! Akazafika nthawi ina yoti mwina kapena afuna asuntheko kumeneko nyumbazo azazisiya anthu ena azazigwiritsa ntchito so izizi ndi nyumba za boma anthu amene ali m'bomawa tatiyeni sopano tizipanga zonena kuti azithanso ndekuti kumamva kunena kuti iwowa akutha kuthokozedwa ndi ifeyoo! sitikunena za anthu andale iyayi. Andale amaba ndalama amatibera kale ndalama sitikuyenera kuwathokoza andalewa. Mbava zimakhala zatenga kale gawo lawo. Tikunena za anthu amene amagwira ntchito m'boma ma civil servant amene samatengera kunena kuti chipani ichi chalowa nde ife chani mm tukamba za aziphunzitsi, madokotala, ma nurse, asilikali, tukamba za anthu amene amagwira ntchito ku prison, tukamba za apolisi amenewa, talking about anthu amene amagwira ntchito ku prison magaye timakonda kumapereka ulemu kwambiri kwa nthambi imene imayang'ana nde kuti no za ku polisi uku kuziyang'anaso nthambi nde kuti yaku chani yaku yaku usilikali mwina immigration pang'ono chifukwa chonena kuti ena amafuna akatenge ma passport koma nthambi yomwe imayang'ana za kundende uku imeneyi nde timayitaya kumbali kwambiri which is wrong magaye amenewo amagwira ntchito osati masewera kusunga zigandanga zimene zija kuti zisathawe mu ndendemo fo atati kuti zithawemo zonse society yathu itatimvatu kuning'ina osati masewera koma kuonetsetsa zoona kuti zigandanga zija zikukhalako kumenekoko Amagwira ntchito yotamandika kwambiri and sometimes eti ndi amenso amathandiza kuti chitetezo chizipezeka kuti chikumapezeka mmudzi chifukwa chani? The best way yonena kuti no muthane ndi anthu a mchitidwe oyipa ndikuwapatsa mantha mwayiona? Mantha ake ndi otani? Mukathera ku ndende, mukathera ku ndende mwaona? Ndiye anthu aja amaopa ku ndende kujaku so imagine ku ndende kuja kukhale zonena kuti no anthu amene amakhala ku ndende ajawa iwowo ndi zoti chitetezo chawo nchosakwana, akulephera kugwira ntchito mpaka zigawenga zikumangotuluka like kuzipita kumene zikungothawako ndiye kutino zigawenga zisiziopanso ndende zizipezeka kuti zikungopanga zosokoneza mu society muja zoti ah mukamba ndende zake ziti zoti tikapita timangotuluka pa chiboo chotere nkuthawazi nde ma guy aja they also do ntchito osati masewera because ifeyo ngati mu community yathu ya ma youtubers chifukwa tili ndi community eti ngati ma youtubers onse ma channel amene mmaona apa tili ndi kagulu kathu kamene timakumana timacheza timakhala limodzi chani eti ku community yathu tili ndi ngatino amene amayang'anira channel cha AMTV Malawi mwinanso mmachionera amati takulandirani kuno ku AMTV Malawi eh kuchimake kwa nkhani chanchanchani ngati nkhani amene uja eh those guys amene amayang'anira kumene kuja tili naye mmodzi yemwe ndekuti ndi amonamiso eti a Munamiso amagwiranso ntchito ndekuti ku i think chichiri eh, prison amagwira ntchito ku chichiri prison akamakamba nthawi zina amakamba ii ndikupitatu shift cha madzulotu meaning kunena kuti even madzulo amakhala akugwira ntchito mwaona amakhala akugwira ntchito ma guy masana madzulo kuonesesa zonena kuti ndende zija zili zotani zoti zotetezeka kuti anthu asathaweko kumeneko so they also do a, a, a, a good work ntchito ya pamwamba kwambiri kodi iwo do, do we even kodi tikumawapasa ma service abwino kodi timawamangiranso nyumba kapena tikungoyang'ana ku polisi kokha chifukwa asilikali tu Asilikali adzabwera nkoni sinanga amaopedwa kwambiri? Koma apolisiwa nde ndi apa tikuwatenga ngati kuwapatsano nyumba zabwino. Nanga kodi no amene aja a ku ndende aja tikuwaona motaninso amene ajawa? Kufunikanso nawonso azithanso kumamva zonena kuti tikugwira ntchito yotamandika so anyways this is good ndalezo koko ma guy kaya anamanga kaya ndi a Chakwera nkuzamaliza kaya ndi a Peter kaya anamanga ndi ndani at the end of the day anthuwo sanakamanga chipanda ifeyo kuwapasira ndekuti no zida zofunikirazo zomwe zinali ndalama zathu nawo ali ndi ndalama zathuzo ndekuti no amanga katunduyo wamanga ndi ndani pamenepo tamanga ndifeyo a Malawi which is good I think tikhoza kukumana tonse pamenepopo kuzitaya ndale ukoko akuti.